a sị na chi na-enyelu onye na-enyelu onwe ya gịnị aka ọ bụ na i nyelu onwe gị aka chi ga-ewe me gịnị wee nyelu gị aka many of you dị very lazy very very lazy coming to ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị na-eche ụfọdụ ụmụ nwanyị gbapụta na social media ha sị gị who husband help who husband help ngwa ngwa jee na comment gị na ibe na gị na page gị ka ide idelibe today na onye ọbụla ga-anụ di ka ebe ya ba niile ndị niile asị gị who husband help abata sịwa gị ise ekele mụbi ekele mụbi ekele mụbi ekele mụbi of which na ọ na-elibe mmụọ onye baa n'ụlọ ọ na-ebe akwa na ọ nụrọ di the reason why e ji wee nwee mass of ndị na-achọ di bụ na unu ekwerọzị eme omenala dịrị anyị unu mewere omenala ndị ọcha one man one wife emebeghị unu ife ọ bụ unu bụ ụmụ nwaanyị one man one wife o mebe unu ife ụfọdụ na-ababa abịara agwa m sị mụ na onye na-abịalụ ba di bụ married man married man na-abịalụ gị di i wee ka na-ekwu ya sị married man na-abịalụ gị di ị ma ma ị katara na agalaga na onye ga-anụ gị bụ married man ndị nke nụrụ first ndị nke bụ first wife many of them e divorce go check a number of ịba nụlụ di 2024 2024 of the 2025 agodi from January last year last year year akwadoluve check how many of them how many of them ka nọ be di ya na ha niile divorce chana o nwere ndị bụ na ọ mgbe a nụrụ second husband maọbụ mgbe a nụrụ second wife ka a ga-enwe peace of mind if not ị gbazinalụ ọsọ na married man bịalụ gị di na ọ ya mere unu na-ejirọ anụ di ị nọdụzia nke na depression na ana anwụ i megide decidezia na ị ya anwụ poison ị ya egbu onwe gị na ị ya asụ onwe gị mma na ị ya anwụ sniper I want to end everything. Let me tell you, Ending everything is very easy. Yes, you can end everything. Na a sị na echiche mmadụ chechere wee sụọ onwe ya mma n'afọ abụrọ ofu ụbọchị ka ọ chelụ ya. You can end everything very easily. Mana the thing bụ in your next life ị ma anụ di. Ọ bụ ibe abụ mere gị ji wee sụọ onwe gị mma maka di ị na-achọ di. Ihe ame gị ji nwụọ sniper maka di ị na-achọ di. Ihe ame gị ji wee ọ bụ na ego ka ị na-enwerọ ị wee ṅụa sniper ụwa gị ọzọ ị ga-abụ ogbenye ọnụ ntụ nwe ego ga-agbalụ gị ọsọ maka gịnị igbulu onwe gị and ịma mba na ndị ichie ịma mba na ụmụada ụmụada will not accept you ma ị bụrụ nwaanyị enwelu ndị ichie nwaanyị enwelu ndị ichie nwoke enwere ụmụada nwaanyị enwere ụmụada nwoke they will never accept you you are going to not going to associate with them once you kill yourself

ijili aka gị gbuo onwe gị ụfọdụ n'ime fa adazị anọ ụwa ụfọdụ n'ime gị ama nnọzị ụwa maka gịnị igbulu onwe gị you misuse the opportunity a nyalụ gị the script a nya gị you did not act the spirit the script bịa wele eze kpee ekwele ndị mmụọ ga na-asọ gị asọ maka gịnị ịdalụ iwu mmụọ you can't kill yourself you will never kill yourself back to ife anyị na-ekwu onye bụ chi gị ga-edecide ihe ga-eme gị n'ụwa ma ọ bụ ife ọma ma ọ bụ ife ọjọọ m ji wee gwa gị maka ụfọdụ ndị mmadụ ga na-asị why chi m ji wee rapụ m na-ata ahụhụ chi gị rapụlụ gị ka ị na-ata ahụhụ maka na chi gị bi afọ gị kịta nwa gị ama mkpatazi ego maọbụ chi gị bi afọ gị kịta ịma mkpatazi ego mgbe i kwesiri ịkpata o ji wee bụ na so many of you ejezi jee gwọwa ọgwụ mgbe ọbụla ị gwọwara ọgwụ kedu ị na-agwa chi gị ị na-agwa chi gị na nya bụ ọkwụrụ adịghị ike ka etili ya ndị ofe o nwere oge ị ga-agba aba n'ụwa chi gị ekweta gị ga ya bụ ọgwụ chi gị na ọgwụ na-ese okwu chi gị ama nnabata ka ịgwọ ọgwụ a sị na o bili je egbu m gbuo onwe ya abụrọ ajọ ọgwụ ma o nwe ndị dibịa na-asị ya chi gị bụ the protector of your life the defender of your life chi gị the only help chi gị need bụ alụsị ikwu nne gị alụsị ikwu nne nna gị ndị otu mmiri gị ndị ọgbanje gị fa bụ the help o need ndị dị very very natural ma adị ewetalụ ya headache ndị ga na-ana command from your chi mana ọgwụ ama nna command from your chi ọgwụ ga-adị very very stubborn and rude maka na ife chi gị gwara ọgwụ emene ka chi gị ka ọgwụ ya-eme ife ịgwara ọgwụ ife ọgwụ nọ bụ na ise ndị na anya o je mebe ozugbo ozugbo ịgwara ọgwụ si na ị chọrọ ego nya je natara gị mgbada anụnwa ego nya mee mgbada ka ọ kwụọ gị ụgwọ mana chi gị enenego anya fụ na mgbada anụnwa kwụọ gị ụgwọ na ndị efcc ga-atrack account gị jide gị tụọ gị nga ị ga spend 20 years n'ime chi gị wee na-agbachi ego ahụ ọgwụ ọ na-asị nya pụtara ya n'ụzọ ya pụtara ya n'ụzọ ọgwụ adịrọ echeki the repercussion of the ego na-abịa mana chi gị nọ na-echeki the repercussion of the ego na-abịa na a ga-atụ gị nga na ị ga waste a solid 20 years n'ime because of how much ọbịa chi gị na-echeki chi gị asị ego agafe mgbada ama nkwụ ụgwọ ị na-ese ndị ọgwụ ọgwụ gaba ọgwụ gaba ọgwụ bata mana ọ bụrụ na ndị mmiri ka ị jere jee gwa jee gwa ndị ichie jee gwa alụsị be nna gị jee gwa alụsị ikwu nna gị pọpụta na anụ fa salutuo chi gị chụọsa nwa gị nwoke sị anyị bịa mee ihe dị otu a ihe mere ihe dị otu a chi gị wee cheki ya ee ngwa ka anyị cheki anụ ngwa nekwe na ihe menụ ee ihe menụ bụ na nekwe negodu na mapụ negodu na akara aka onye a ọ bụ na ya eme ihe a mee ihe a mee ihe a sị oke oke ọ ka o si dị ngwa nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ ọ sị oke ma ọ bụ mgbe a chi gị sandịcha ọ bụ na ya na a ga-eme ya na ọ sị oke ngwa na ihe na ndị mmiri ngwa burunu ụzọ jee butegodinu nke a e jee bute ndị nke ọzọ echere ee ndị ichie a na-asị o lugo ka anyị jee o lugo ka anyị jee onye gokwa anyị nri o ọ kwa anyị ji ụgwọ o lugo ga ọ sị a chelugodunu ebe tịrị olu ebe tịrị ndị ichie abịa gwajuo ya ngwa ka anyị jebezie ọ sị ya ngwa jebe eje eje buta ọ sị alụsị ikwu nne gị abịa sị ya chi ya afọ a na o lugo turn m ejikwa m ya ụgwọ ka m lụọ ọlụ ọlụ ozi m ọ sị ya jebegodo ịlụ na ịlụ na nka ịlụ na nka onye go m nri apụ nri ahụ onye gị gawa gawa abụli ya ọnya gị ị na-asị na alụsị ikwu nne gị na ị yọrọ ihe na ọ mee gị ọ bụrụ chi gị sendịl ya back nya mere deten maka na spirit esi gị ike bụ n'aka chi gị ka o yi esi whatever spirit bad or good coming towards your life must first of all communicate and meet your chi once your chi ejisi gị chidera ọ bụ na chi gị assign ya the assignment of the spirit then the spirit will carry the assignment but ọ bụ na chi gị cancel the assignment of the spirit the spirit is going to go back no matter mighty alụsị dị ọ bụ na chi gị mere alụsị ahụ accept ka ọlụ alụ gị ọlụ onwe ya ga-eme ka alụsị alụ ọlụ gị ọlụ mana ọgwụ na-emelụ gị ọ sọ chi gị ọ sọrọ chi gị na ọ ga-emelụ gị ihe maka gịnị nke ị ji aka gị consult ndị ọgwụ onye ka m ji wee gwa gị na chi gị enwere ihe ga-eme ka ka ọ nabata ọgwụ Are you getting the point? ka ị na-etinye ọgwụ egbe n'arụ ọ nwere repercussion ọ repercussion ka chi gị na-agbalụ

let me tell you onye chi kwelu ka ọ nwụọ ga-anwụ onye chi kwelu na egbe ga-agbagbu ka egbe ga-agbagbu onye chi kwelu na a ga-asụgbu asụgbu ka a ya asụgbu onye chi kwelu na ọgụ ọ na-anụ ka eji gbu ya ka onye ji ọgụ wee nwụ are you getting the point ọ bụ na chi m ekwetarọ na egbe ga-agbagbu m mbọsị ndị bu egbe pụtara n'ilo kpọpụta n'ilo bụ anụ nwa ọgụ gbaa onwe bụ egbe maka gịnị chi m ekwerọ na egbe ga-agbagbu m ma mee dị ọma tinye ọgwụ egbe n'arụ I am giving you instances kedu ihe chi gị kwelu gị when you want to be indestructible you are challenging your chi a sị na onye bube chi ya ụzọ ọ mee gịnị ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ị na-ebulu chi gị ụzọ chi gị kwesịrị ịbụ your protector ka ị sịrị chi gị let me protect you oya nọdụ n'azụ ka m chebezie gị who are you ị ma ihe na-aga na mmụọ ị ma ihe na-aga na mmụọ and ọgwụ ga-alụlụ gị ọlụ wee nye gị ego ga-ana gị so many things ka ego ahụ ọ ga-enye gị in the return but you will not understand chi gị ga-asị gị ị na-asị m ebe a na agbala egbe kokokokokogo ka egbe agbagbuo gị bụ na chi gị kwetara na egbe ya egbu gị yọba chi gị ka ọ dịkwene ka egbe gbuo gị yọba chi gị ka ọ dịkwene ka ọkụ gbagbuo gị onye ọbụla na-achọ protection na-anwụ ọnwụ ike ị chọba protection ọ bụ na chi gị achọrọ ya ị ma na ọnwụ ike nụ na ị ga-eme i tie ya mbọsị a ga-agba gị nke bụ egbe ọgwụ egbe ahụ e disappear mbọsị oge elu ọ bụ na chi gị delu gị na egbe ka e ji wee gbagbu gị ị kanye ọgwụ egbe n'arụ e test ya gbaa etesịrị ya ọ barọ bụ na time elube mgbe time ga-elu na-etili ka ọgwụ egbe n'arụ ma chi gị kwuru na onye a bụ egbe ga-egbu ya e deli ya ede na destiny gị na egbe ga-agbagbu onye e testia nya e mesịa nya tụkwasị gị ịkpa chi ọdaechi ọdaechi nwanne m ọ ga-echi mana time elube mgbe time luru o chie time luru anụ ọgwụ egbe nụ disappear a gbaa nya kpọ ewe ya na o lugo o chie ozugbo ozugbo this is something you need to understand maka na many of our people ụfọdụ ndị nọ na main market ya abịazi sị na ba chọrọ ka ba tinye ọgwụ egbe n'arụ ị na-etinye ọgwụ egbe n'arụ ị na-eje aya ọ bụ ị ma na ọgwụ egbe bụ magic yes is magic making impossibility to be possible is magic jee chekie famili ndị mere magic mgbe gboo kedu onye a gwara gị na nna ya mere magic mgbe gboo jee chekie na be ba kedu ka iru na anya dị ba kedu ka iru na anya dị ba onye a ga-agbagbu ka a ga-agbagbu onye a ga-atọgbu ka a ga-atọgbu onye chi gwara ọnwụ ga-anwụ onye chi gwara accident ya egbu ka accident ya egbu ee famili ọbụla a gwa gị na mgbe nwanna ba dị ndụ mgbe nwanne kwu nna ba nna ba mere magic na o mere oke dibịa ọ bata o gbuo mma na ikuku mma akwụrụ ọ bata ọ na-eme some things ị ma na ọ dịrọ possible ọ na-eme ya ọ dị possible check the lives of the children of that very man number one ebe a nọ na-aka akụkọ the man ma na-adaza anọ ndụ ya bụ number one onye bụ na-eme the magic ebe a ga-anọ wee na-aka akụkọ ya ọ daza anọ ndụ chekizie ụmụaka ya